Ok, bhuel, ceoltóir is ea mise. Táim tar éis eh, seacht mbliana is daichead a chaitheamh ar an saol seo. Saolaíodh mé 1964 i mBleá Cliath agus eh, As Corcaigh do m'athair, as Gaillimh do mo mháthair agus eh. as Baile Átha Cliath domsa. Now, em. bhí, chuala mé níos luaithe nach, nach bhfuil aon chead a bheith ag caint ar an nGaelainn nó ar an nGaeilge ach eh. rud mór i mo shaol is ea an nGaelainn so ó am go chéile b'fhéidir go mbeidh mé ag caint mar gheall air. Thug m'athair Gaelainn dom agus thug sé ceol dom ag an am chéanna agus tá an dá rud eh, ceol, bhuel, bhí mé ag cuimhneamh inné ar, em, mo sheanathair Tadhg Ó Maonlaí, Tadhg Manley, eh, as, Gleann Maghair, oirthear Chorcaigh. Óglach ab ea é, fear, múinteoir, máistir scoile, fear a sheas ar son a fís féin don tír agus fear a gabhadh agus a chaith dhá bhliain sa phríosún i Wormwood Scrubs. Now, em, bhí mé ag cuimhneamh ar conas mar a thugann an t-athair nó an máthair an, an chlaíomh nó an, an, an eh, an cloch draíochta don mac nó an iníon, conas mar a theilgtear an fís ó dhuine go duine eile. Agus san, san saol inar. inar tógadh mise i mBleá Cliath agus an saol ina mairimídne ar fad sna foirgintí seo, tá muid saghas, braithim féin, go bhfuil muid bainte ar shlí ón slí, b'fhéidir, ó shlí, b'fhéidir, a bhí níos foirfe, a bheith, slí go raibh tuiscint idir réilt agus. fuaim, glór agus tír, tírghrá, uisce agus an tsamhlaíocht agus an saol taibhreach agus an saol mar a chreidimid anois ann. So, séard, an chúis go ndeirim sin ná go bhfuil sé saghas traidisiúnta anois go n-iompaíonn an an mac, deirim mac mar duine firinscneach is ea mé, em iompaíonn an mac go minic, iompaíonn sé a dhroim lena leis an athair mar mar táimid tar éis is dóigh liom go bhfuil muid tar éis saghas bogadh amach ón fhoirfeacht agus go bhfuil muid tar éis bogadh amach ón chroí. agus braithim go leanann an duine an croí, más féidir. Tarlaíonn rudaí san saol a chuireann isteach ar an, ar an dtroith san ach. So, cad a thug mo sheanathair do m'athair agus cad a thug m'athair domsa? fear, bhí fís mhór ag mo sheanathair agus máistir scoile ab ea é. Now creidim gur, bhí, bhí tuiscint aige i rudaí eolaíochta agus matamaitic em agus is dóigh liom mar, go spraíúil gur thug sé cuid den, den, den tuiscint san do m'athair fad is a bhí m'athair a' teacht chun céille mar, mar gharsún. go raibh tuiscint, go raibh, go raibh féith na cainte ag teacht chuige. M'athair féin, nuair a bhíos a, a foghlaim conas mé féin a chur i láthair, chuir, thug sé Gaelainn dom, thug sé Gaelainn agus ceol dom, thug sé Gaelainn trí cheol dom. Agus si, b'in i mBleá Cliath. So, ní raibh aon saghas tuairim agam, ó, seo teanga agus seo teanga eile agus seo slí amháin chun labhairt agus seo slí eile agus seo seana-shlí agus seo slí nua. Ní raibh ann ach saghas rud éigin idir mise agus mo sheana leaid agus ok, más maith leis é sin a dhéanamh, déanfaidh mé leis é, mar bhíos i bhfad níos lú ná é agus ba é m'athair é so eh. thug Buachaill ón Éirne, An Poc ar Buile, Siobhán Ní Dhuibhir, b'in iad na hamhráin a thug sé dom agus gan eolas agam cad a bhí á rá agam leo ach gur, gur, toisc, toisc nach rabhas ag aistriú ó theanga amháin go teanga eile ní, thug sé saghas foghraíocht dhom, bhí, agus is, is breá liom Gaelainn agus is breá liom bheith ag éisteacht le daoine caint Gaelainn agus is breá liom na canúintí agus thug m'athair é sin ar fad dhom agus is ón chroí a tháinig sé. Bhí dúil mhór aige sna ndaoine agus so thosaigh sé ag baile, ansan chuas ar scoil agus ansan thosaigh sé, tháinig an tuiscint dhom gur, gur modh cainte a bhí anso, ní, ní amháin cluiche a bhí idir mé féin is m'athair nó, nó nós a bhí eadarainn. So i Scoil Bhríde ar dtúis bhí an-chuid Béarla sa chlós ach bhí Gaelainn ag na múinteoirí agus bhí na ranganna trí Ghaelainn. Ansan i Scoil Lorcáin, Gaelainn ar fad. Bhí, labhramar Gaelainn sa chlós, bhí Gaelainn timpeall orainn. So, oh, ok. Agus ansan chuamar siar go Corca Dhuibhne agus the penny mar a déarfá dropped. Bhíos timpeallaithe le Gaelainn. Agus d'fhoghlaimíos-sa cúpla rud an uair úd. naoi déag seachtó a haon, bhíos seacht, seacht mbliain d'aois? Agus so bhí bhíos tréis a bheith oilte i nGaeilge Chonamara ar scoil chuid is mó agus bhíos ag lorg bhíomar ag ag an mbricfeasta i Tigh Mholly i nDún Chaoin, i Ceathrú Dhún Chaoin agus tháinig Lís Ní Dhála a bhí ina gearrchaile óg ag an am nó Máire Máire Áine a driofúr agus dúirt sí, Cad a bheidh cad a bheidh agat le n-ól agus dúirt mé, Ó no, Cad, an mbeidh sausage agat? dúirt sí. Agus dúirt mé, Bye. Agus dúirt sí, Bainne? Agus thit, thit pingin eile, nó pínn eile, an bomaite san. So, bhí an rud seo a' fás ionam. Now, táim, táim, táim go dlúth isteach sa Ghaelainn anois faoin dtaca so ach bhí an rud so a' fás ionam, tuiscint agus eh, agus bhí caradas idir mé fhéin agus mo Dhaid ó thaobh na Gaelainne de. Thuigeas an áilleacht a bhí eh, thuigeas an áilleacht a chonaic sé siúd san teanga, níos mó ná aon rud eile. agus thuigeas an spraoi a bhí ag baint le fanacht nó fanacht nó fanúint nó canúint nó nuaíocht nó nuacht agus mar leaid óg bhí sé spraoiúil, abair, a bheith ag éisteacht agus a bheith ag plé lena leithéid san. Ach amhráin a thug sé dom, agus ceol, agus eh, thug, thosaigh mé a' foghlaim an feadóg stáin, anois tá mé ag caint fúm féin, em, thosaigh mé, ach tá mé ag caint faoin duine, raibh mé go, just, an t-athair ag, ag, ag tabhairt a chúl dá mhac ach amháin i rudaí áirithe. Bhí an saol cruaidh idir mise agus m'athair mar go, tá sé saghas deacair a bheith nádúrtha san saol seo, braithim. Agus so, bhí, bhí, bhí, bhí an-chuid rudaí nár aontaíomar le chéile mar gheall air. Ach ní raibh, ní raibh aon laige san, ní, ní raibh dabht ar bith im, i m'aigne faoi na rudaí seo gur, gur thug sé dom mar, mar gur thug sé óna chroí dhom iad. Agus bhí sé sin coiteann tríd, trínár saol ar fad, an, an, an rud seo ón chroí, you know. Em. Nuair a chuamar go Corca Dhuibhne, d'ainmnigh sé na sléibhte, an Triúr Deirféar, Cruach Mhárthain, Ceann Sibéal, An Fiach, Máthair an Fhiaigh, An Liúir agus an Seanduine. Abair, eh, carraigreacha atá faoin uisce a leagan ann, bhí ainmneacha acu. Em. Bhí sé seo beo. So, Arís, cad is ceoltóir ann? Tá, tá ceoltóirí i ngach aon aicme, tá ceoltóirí i ngach aon áit. Tá muid riamh ann. Tá ceoltóirí ann ó thús, daoine a bhí in ann saghas rithim a bhaint as rud éigint agus, agus fuinneamh éigint a, a, a chothú i measc na ndaoine agus eh, fuinneamh éigint b'fhéidir a thógadh ar aghaidh sinn. mar sochaí. Táimid fós ann. Agus táimid anseo agus táimid ansúd. Táimid i measc na ríthe agus táimid i measc na mbocht. Agus is féidir linn bogadh áit ar bith. Tá draíocht ag baint le ceol. Fuaireas glaoch ó. ó Bono agus agus dúirt sé gur gur go raibh sé ag caint le Bobby Kennedy, mac le driofúr John F Kennedy, Shriver, Eunice Shriver a fuair bás agus bhíodar ag lorg ceoltóir, bhí, theastaigh uathu saghas tórramh Gaelach de shaghas éigint.

sa chónra agus agus daoine eile níos tábhachtaí ná muidne taobh amuigh gan cead acu teacht isteach. You know, sin sin saol an cheoltóra, tarlaíonn rudaí mar sin agus eh tá dúil agam a bheith ansan ach tá dúil agam a bheith in áiteanna eile nach iad. níos mó b'fhéidir. Em, thaispeáin m'athair dom, mar deirim, na hainmneacha seo, uisce faoi, carraig faoi thalamh agus ainm air, tírdhreach atá beo le ainmneacha a thug na ndaoine dófa ach b'fhéidir gur thug an tírdhreach na hainmneacha dos na daoine chun tabhairt orthu, ceangal idir dhaoine agus talamh, pearsantacht aige agus na hoileáin agus ag an talamh agus na sléibhte. Is cuimhin liom a bheith croíbhriste ag fágaint na háite sin agus mé i mo leaidín óg ag féachaint siar ar na hoileáin agus mo chroí briste, ná b'fhéidir go raibh achrann éigint orm mar gheall ar rud éigint eile. Ach bhíos ag féachaint ar na hoileáin agus b'é sin an, an, an, an, an catalyst, b'é sin an rud a tharraing an, an, an, an, an cur amach, em, em, em, cad é, na, na deora, an rud a tharraing na deora asam. Agus is, you know, ó trí bheith ag tiomáint timpeall agus bhí, bhí téip beag againn a thóg m'athair abhaile ehm agus Ó Riada sa Ghaiety a bhí ann agus bhí sé sin de shíor againn sa chairt agus bhíodh na cadhnraí ag ídiú agus Seán Ó Sé ag, ag, ag, ag, ag, ag ísliú ó am go chéile eh ach b'é sin ár, ár, ár. B'é sin ár gceol, like. B'é sin an ceol a bhí againn mar chlann agus dysfunctionality isn't the word lenár gclann-na agus le mo shaolse ach b'in rud amháin a tharraing le chéile muid ná ehm an ceol san an an agus ehm ní fhéadfainn ní fhéadfainn é a thomhas, you know, cad a tharla, cad tá ag tarlú anseo agus cad tá ag tarlú ansúd, ach bhí sé sin mar chúlra agus mar cheangal arís a nasc muid agus le chéile agus a chuir saghas, a bhí, a bhí eh, a thug an fuinneamh dúinn em brí a bhaint amach as an saol. Agus is dócha, sin, sin, sin cuid den rud atá romham i mo, i mo shaolse go pearsanta ná brí éigint tairbheach a bhaint amach as. Agus le ceol is féidir, is féidir dul in áit nach bhfuil, nach bhfuil, nach bhfuil eh, coinnithe síos ag focail, abair sna, na bundúchasaigh, mar shampla, na bundúchasaigh ehm. san Astráil ní úsáideann siad focail, is breá leo cad ná fuil ráite. Agus nuair a labhartar mar gheall ar cúrsaí spioradálta ní úsáidtear focail, tá focail i bhfad róbheag chun a bheith a' deighleáil lena leithéid. Cuirtear, cuirtear an t-eolas, roinntear an t-eolas ó dhuine go duine trí impulses, vibrations, a leithéid san de rudaí, íomhánna ón, ó aigne amháin go aigne eile agus tuiscint go bhfuil an, go bhfuil an t-eolas so ag teacht i mo threo agus go bhfuil, nó agus tuiscint go bhfuilim á chur i do threo. Táim cinnte nach bhfuil muid ró-fhada uaidh ach tá muid, tá, tá, tá sé saghas, áit éigint ansan. Cuireann ceol i gcuimhne dúinn go bhfuil an tuiscint san againn. a bheith in ann rudaí a chur in iúl dá chéile i slite nach focail iad, nach bhfuil déanta beag le focail, nach bhfuil laghdaithe le focail. So, sin é an rud faoin gceol. Feadóg stáin, fuaireas feadóg stáin agus bhíos deich mbliana d'aois nuair a thosaíos ag seimint ar feadóg stáin, rudaí.

slí a fháilt dom féin dul go Gaillimh leis an rudín beag seo dom féin, bhí sé sin chomh, bhí, bhí sé dochreidte, like, bhíos deich mbliana d'aois is dheineas é sin dom féin. Agus ceol Gaelach, tá, níl, níl teora le ceol Gaelach ó thaobh do chuid oideachais féin, a bheith, a bheith, tú, tú féin a bheith mar do, do mháistir féin, tú féin a bheith mar. máistir ar do, ar do chuid oideachais féin. Tá an ceol Gaelach, níl aon teora leis mar tá daoine i ngach aon áit le, le na, leis na foinn is tá ceirníní is tá rud, chuile rud mar sin. So bhí sin go hiontach domsa mar, mar rud beag, mar, mar, mar bhuachaill. Ach bhíos i mBleá Cliath agus bhíos. you know bhíos a bhíos ag féachaint ar an teilifís bhí Top of the Pops ag éirí ana ana thábhachtach bhí eh bhí daoine ag rá liom céard a bhí go maith agus bhíos ag éisteacht leo agus bhíos so bhí bhí bhí saghas duality a, ag fás ionam chomh maith mar mar bhíos ar an mbóthar seo le, le leis an gceol traidisiúnta ach chomh maith leis sin bhí bhíos ar ar bhóthar eile bhí níos saghas You know, dá ndeireadh mo chara Kevin Doran liom go raibh sé seo go maith, cheapas go raibh sé go maith. Kind of sad but true. D'éistí, you know, agus b'fhéidir nach raibh sé ró-iontach san, ach má bhí, má bhí sé siúd saghas fired up faoi, bhíosa sásta bheith fired up faoi chomh maith. a chonac, chonac go raibh, go raibh saibhreas le fáilt as, as saol an rock and, rock and roll, chonac go raibh saghas saol le, le caitheamh sa tslí sin, go raibh, chomh maith leis sin, go raibh slí ann chun mé féin a chur i láthair mar fear, i dtreo is go mbeadh suim aige sna mná ionam. Ehm, it didn't really work out that way, but it was a bit complicated. Ach ehm, do, you know, na rudaí ar fad, so, like, daoine daonna is ea, duine daonna is ea mé, daoine daonna is ea muid, agus níl muid ach ag siúl i slí a, a, a, saghas, atá spreagthach agus atá ar shlí tairbheach ar shlí éigin. Agus sin é, sin é mo. Táimse anois i, i, an, an áit ina bhfuilim i mo shaol anois, táim tar éis saghas scaradh le, le, bhí, á bhí, bhuel bhíos i bpríosún, bhíos, bhíos, ceangailte le comhlacht mhór ceirníní agus bhí, bhí, bhíos i, bhíos i mbanna, bhíos i ngrúpa agus dhera bhíodar, bhíodar ag súil leis an rud chéanna uainn an t-am ar fad, you know, is níor, níor, agus bhí i bhfad níos mó ionamsa, le bheith a' deighleáil leis. Bhíos, bhí, bhíos a' súil le 'bhfad níos mó. So bhíos faoi saghas, faoi smacht ag an rud so agus bhí sé an-thuirsiúil is bhí sé, d'fhoghlaimíos an-chuid uaidh ach mharaigh, mhairbh sé mé chomh maith. Em, so táim tar éis, tá, tá, táim tamall anois a' siúl slí beatha atá i bhfad níos nádúrtha dom. Em. Duine leisciúil is ea mé. Ní bhím chomh gníomharthach is a d'fhéadfainn a bheith ach mar sin féin, faighim suaimhneas leis an gceol. Sin é an rud, an príomhrud, go bhfaighim suaimhneas sa cheol. Téim chuig an gceol chun mé féin a chur in iúl dom féin. Bhí pianó againn ag an baile, pianó dubh, Bechstein, a cheannaigh mo sheanathair, athair mo mháthar. Tom Lydon agus fuair sé sna dugaí i mBleá Cliath é agus thóg sé go Gaillimh é. Sheinn James Joyce air mar go raibh sé, bhí sé i nGaillimh ag bualadh le, léi féin agus chuala sé go raibh an pianó seo ag a mo shean-athair agus tháinig sé isteach agus bhí fhios ag a mo shean-athair go raibh an-ghuth ag James Joyce. Agus anyway, so, bhíodh, bhí an, so, tá an pianó san agamsa anois agus bhí sé agam mar, mar leanbh ag a baile agus bhí an rud mór dubh seo go bhféadfá glór a fháilt as agus bhí, bhí milseacht ag baint leis an nglór san agus bhí sé sa chúinne agus bhí daoine go bhfé, like, cheapas, Ar dtúis, gur cheapas go raibh m'athair níos fearr ná mo mháthair ar an bpianó toisc gur fear a bhí, ab ea? a bhí ann. Agus nuair a dúras le mo mháthair é sin, dúirt sí, oh no, darling. no, he's no bass at all. Em, so thuigeas rud éigin faoi, faoi, faoi cheol ansan. So nuair a dúirt, you know, nuair a dúirt sí é sin liom, ok. Agus ansan d'fhéachas agus d'éistíos. So sin é mar a tharla. So.